ndewonu ndị be anyị abịakwa m ọzọ ka anyị nọrịa na m sị nke onye chi ya zele ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị na-asị na ọ ga-adịrị anyị niile na mma ive m ji maka ya bịa taata bụ ka anyị kpakọrịta maka asụsụ be anyị a na-akpọ vernacular na ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'ala Igbo nke ka nke ka mkpa bụ ụlọ akwụkwọ ndị obere a na-akpọ primary na secondary e were oyibo English wee na-akụziri Igbo a na-akpọzi asụsụ anyị ee vernacular ị ghọtago wee na-asị ka m jụọ ndị nkụzi anyị ma va ka na-eme nya bụ ive maka ọ mistake ka ọ bụ ndị ministry of education anyị n'ala Igbo ma anyị ka na-akọ ya bụ akọ maka echeta m mgbe a kụziri anyị e ji ewee kụziri anyị ị bịagodu izizi n'ụlọ akwụkwọ anyị nọgasị mgbe anyị na-eto ebe onye nkụzi na-akụzi Igbo ọ dịka o nwere ive pasta ihe ada enwe ya da akwanyere ugwu maka na ọ ga-adị ka ọ na ọ marọ akwụkwọ ka ndị ọzọ o wee bụrụ otu anyị esiri akwanyere asụsụ anyị ugwu maka o nwere ive e ji akpọrọ ndị adị nshọ na mgbe ahụ a narọ akwụpụta bụ ụgwọ onwede na-achọdị eri imi ya eme ije na class ya ị ghọtago wee na-asị ka nshọkụ ọba ka nshọkụ ka na ndị a ka na-eme ive a ma ọ bụ na va ka na-eme ya maka na anyịnwa e ji wee kụziri ọ barala anyị uru mgbe va na-akụziri anyị ya bụ mm, English sị anyị asụna Igbo n'ụlọ akwụkwọ ive anyị ji ewere eme bụ iji achụ nwaanyị na ịsụ e, e, oyibo anyị amarọ ma ọ dịkwa correct ya na iji ewee dee love letter okokoko iji zikwu ya wee na holiday were ya na-eme makwa ndị anyị bụ to ndị otu anyị ejenwurọ akwụkwọ na-eme ọlụ aka ma ndị na-amụ ndị na-eme trading ọ gwụcha ive anyị ji ewe eme ị jụgodu ndị otu anyị kwa e, e, mụchaa nya bụ English ji ewee fụta obodo oyibo o nwerọ ezigbo ive ha ji ewee mee maka a na-akpọ na ya Africa English na ọkwa ị bịa obodo oyibo wee mụbakwa i bidokwa n'isi wee mụbakwa nke English asịrọ m na English adịrọ mma mana ọ na-emebi ive rinne maka ị hụ ndị otu anyị amụchara na Lagos na be anyị ahụ kwa amụrụ n'ala Igbo ọ bụrọ Igbo ga-ekwe va asụsụ ọ bịa bụrụ English nwe ka ma ive va na-asụ wee na-asị na eche na mmadụ meketa ive ọ nọkata o chekene ọ kwụlụ negharịa anya ma ma ive ọ na-eme ma ọ na-aga n'iru ma ọ nwee ebe ọ ga-akpụ ya aka anyị elugo ikpe aka ministry of education anyị ma ndị ndị nọ n'isi elugo ikpe aka ka anyị mara na nyanwụ ibe anara abala anyị ka anyị sụbaba anyị maka na ibe ahụ niile anyị gbagharicha mụ nwa na onwe m ma ndị otu m mma ọ kwa nya bụ igbo ka anyị na-asụ wee luo taa ị ghọtago so ọ nya ka m ji wee sị ka anyị tinye ya ọnụ ka anyị chekie na nyanwụ iwe na o nwekwe isi onye chezoro ama nna ya bukwere ebu ị ghọtago maka ndị nkụzi na-akụziri ụmụaka kịta na ndị ndị ọ dụ n'aka ime iwe ka ọ dụ mma e, e, e, uche unu dịkwu ya e bido tata a ka bidoro ya gboo maka na asụsụ anyị na-ana chekie na ọ na-anakwa ana ọ na-anakwa n'ike n'ike ị ghọtago ana m asị ka anyị nachighetekwa azụ ka anyị were ya kụzibe onye nwe ga-agụzi ga n'iru o luo nye na English ma Latin n'ụba ma sị sụgharịa Igbo sị were Igbo kụzibe ị ghọtago na ọ bụrụ a bịa na-apunish nwatakịrị na ọ na-asụ bekee kezi ka a ga-esi ma eche na onye nkụzi suppose ịkụzi akụzi ee eh? mụnwa aghọtakwa iwe na-emeni bikonu ka e chenjie nyanwụ iwe si wofu aka enwe n'obe na ọ dụ ka aka mmadụ ọ ka wụkwa nwanne unu nwoke kenechukwu e nweta ozi a a tụsa ka o luo ndị ọ dụ n'aka ka o luo ndị ọ dụ n'aka e, n'aka ị ghọtago ee ka ba mala o nwe ibe a na-eme ka e mebe ozugbo na iwe na-emebi ị ghọtago ngwarị biko tụsaanụ ozi a tinyela anyị aka n'ibe anyị na-eme ngwa ọ ga-adịnụ bye bye